ndị Igbo daalụnụ ozi a wụ essentially maka sọsọ ndị Igbo ya oyibo ya abata na ya ya epe mpe na ọnụ ya abata o ndị Igbo Igbo onye Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo ị nụ mee ka nwanne gị nụ ndị Igbo ị na-azọ presidency ị na-azọ presidency ị na-azọ presidency gbaa mbọ ruo n'obodo ebe a mụrụ gị gwa ndị ụmụnna gị ha kpọkọọ ndị okenye niile nọ n'obodo ahụ ndị niile kagoro ezigbo nka ndị ruru ife a kpọrọ 70 and above ị kpọ ha akpọkọọ ha jeenụ na okwu ana ụnụ eruo ebe ahụ i hudata ana ha ebikwasa gị aka n'isi kpọkuo chukwu kpọọ chukwu kpọọ chukwu ugboro ịtọ ka m kwuru ya kwukwe ya nke ịnọ kpọọ chukwu sị ife ahụ ị na-azọ ife ahụ na-agụ gị agụụ ife ahụ i bu n'obi na ị nweta ya na ị ya eji eme ka ọnọdụ ndị Igbo improvuo ọnọdụ ndị ọzọkwa improvuo na na-ayọ Chukwu ka o mee ka ị nweta nya wụ ife ife m ji wee sị na ị ya eje n'obodo ebe a mụrụ gị ọ wụ na ebe ahụ ka a ya aka wee ru ndị nna nna gị ha nso maka ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye ma ndị okenye onye nọ ndị okenye nso nọ ndị mmụọ nso ọ bụrụ that na gị na nna nna gị ha adịghị mma gị na chukwu aya adị mma and ife gị na nna nna gị ha ya eji dụ mma bụ ọkwa na ọ ka i febe ha na igbo adịghị efe nna nna ha mana ife o ji dụ mkpa na onye igbo na nna nna ya ha ya anọ nso bụ na ị kpa nna nna gị ha nso i wee mara ife chukwu gwara ha ha gwa gị ị kpa nna nna ha nso i wee mee gịnị i wee marụ nkwa ha kwere chukwu na agbụrụ ha ya adị eme o nwere ife ha gwasị chukwu na agbụrụ ha ya adị eme like etu mụnwa nọ ọ maka na m kpara nne nne m nso ka m ji wee marụ na i rie nni ị ya enyebi onye nọ n'akụkụ nne nne m na ọ wụ chi fo n'ụtụtụ ọbụla o mee gịnị o nyechaa anyị nni o wepụta efere ịbụọ na ịtọ na ịnọ na ise debe n'ụzọ ebe anyị na ọbụbụ ya ị sị ya nne kedu ihe o ji eme ife a ọ sị gị na ọ maka ndị enweghị nne na nna nke a wụ nke ha maka na m kpara ya nso ka m ji wee mara ya nya anyị ya agba mbọ ka anyị nọrọ ancestors anyị nso oge baịbụl onye igbo ọbụla na-akpagharị n'aka sị sọpụrụ nne gị na nna gị honour your father and your mother ọ bụdụ maka nne gị na nna gị nke ọ wụ i teta ụra ị fụ ọ bụha maka ha ka ọ na-ekwu ị sọpụrụha nne gị na nna gị honour your father and your mother nke gị na ya nọ na the same apartment ụgwọ akwụkwọ ya apụtadụ ị ya eridu nni so ị ya asọpụ ndị nke ahụ ndị baịbụl na-ekwu maka ya bụ ndị gafegoro ya ị na-azọ presidency o ị na-azọ presidency o ị na-azọ presidency o e nwere ike ndị na-azọ presidency ha dị busy e nwere ike ha ya anụdụ ozi a but gị nwa nụrụ ya gbaa mbọ ka o ruo ha ntị ha ruo n'obodo a mụrụ ha kpọọ ndị okenye ndị okenye bikwasa ha aka n'isi kpere ha ekpere then ị wụ onye igbo ị na-azụ afịa ị na-arụ ọrụ oyibo ị na-eme travel ife ọbụla ị na-eme ị ya ejewu n'ebe a mụrụ gị kpọọ ndị okenye ha kpere ya ekpere ma ọ wụkwanụ na ị nọ n'ife dịka obodo oyibo na ọ dịghị easy kpọọ chukwu ị kpọọ chukwu ị sị ya na ya jiri maka nna nna ha ndị mere ezigbo ihe mere gị ebere ife ọbụla dị ndị igbo mkpa ekwuona maka individual collective ka m na-ekwuzi maka ya kịta igbo nation anyị mara ife ahụ kacha echu anyị ụra anyị mara ife ndị ahụ kacha echu anyị ụra ka anyị na nna nna anyị ha kpakene nkata anyị jekwu nna nna anyị ha anyị buru ụzọ jụọ ha kedu ndị anyị bụ anyị na ha akpagide nkata akpagide nkata akpagide nkata anyị ghọtachaa ndị anyị bụ anyị ghọta ha na ndị anyị bụ anyị ga-aghọta ebe anyị na-eje ka video a kwụsị ebe a maka o tobe ogologo rinne o nwere ndị ya-asị na ha enweghị efe ige mana ekwukwa m biko mee ka onye igbo ọbụla gee ozi a udo dịrị onye ọbụla amen